Zinsisi TV.
Alex Kamangila adali pa Zoom pomwe amakamba za corruption katangale mmene amakhalira ndi mmene amachitira eh, makamaka mboma anthu a mboma mmene amapangira katangale akafuna kuba ndalama ndiye tamvetserani mwachidwi

eh? zimachita kuoneka kuti awa adyesera mwakuti ena kumachita kukangana kukanganirana ndalama zokuba kuwabera amalawi enanso kukawaberanso anzawo kena kwangolowa china mbalala it's all, all of us and i was making an argument to say if uh, we want to end corruption we shouldn't wait for political will we should wait for people's will so panopa tikuyamba panopa kuti chomwe chikufunika ndi people's will eh? ifeyo tonse tikhale ndi cholinga chothana ndi katangale tikangokhala ndi cholinga chothana ndi katangale katangale akuchepa kwambiri akunjenjemera kumene aliko when we unite to fight against corruption because tonse ife tikugwirizana kunena kuti kumalawi kuno corruption one we all agree that uh, we want to fight corruption and we should fight corruption and we all agree that

is the corruption ya kumtunda um, 100 million mapita uko if we deal with corruption ya mabillion people will not engage in corruption yotsika people will not engage so it's, it's, it's a top bottom approach not a bottom uh, top approach you can't reach top if you start bottom nkhani yomenya nkhondo ya corruption so the, the bottom uh, approach imangofuna kupanga ma sacrificial lambs just you know uh, what we call lip service uh, uh, just to show kuti tikupangapo kanthu koma palibepo chimene chikuchitika tiyeni tikhale anthu ochenjera titsegule maso ndipo tione kunena kunena kuti dziko lathu ndi lathu so I, i was just coming to talk about uh, normalization of abnormalities uh, the things that we have normalized but these are things that are abnormal Uh, and those things sometimes they appear through institutionalized corruption. So, mwachisanzo galimoto iyi mukuionapo uh, chigalimoto ichi uh, amene muli maujeni a facebook that's the car uh, anthu a pa tiktok This- galimoto yake ndi imeneyi galimoto imeneyi mtengo wake ndi 450 million malawi kwacha Uh, you will see that in Malawi, uh, the heads of uh, institutions akuyendera magalimoto amenewo bwana waku wakupolisi bwana waku legal aid these are institutions that are very poor you know ku prison kuja anthu amakhala ku ndende osadya mm? madzi kumalephera kulipira bill mpakana a water kuzadula you know kupezeka kunena kuti Ah, ngakhale ogwira ntchito kumene kuja osati akaidi aniakewo koma ogwira ntchito ma what we call prison warders their life uh, they, it's, it's a very sad life in terms of manyumba amene amakhala the quality of life they live should i say the quality of life the standard of life they live uh, it's, it's, it's,

um, i kanjira koti attorney general azipereka ndalama kwa mmene waimverera uh, it's, a, it's a federal ground for corruption and for years all the attorney generals have used that uh, to facilitate corruption of the government of the day or attorney general so this issue sivuto la frank yekha ndi ma attorney general sif uh, uh, mr frank mbeta okha koma ndi ma attorney general onse in terms of uh, how they, they make their payments, uh, uh, as it were. Now, I, I, just wanted to bring you to this example, yeah, AIP, uh, uh, uh, za fertilizers. Uh, you see kunena kuti uh, kunali kugula fertilizer kubuchala kunali kutanitani nawo sativiswa ndi masikando okhuza fertilizer koma iyi ndi ishu yofunikira kwambiri kapena kuti munjira ina yobera yosiyana mene uh, wapona kita ndi alick msowoya anapanga settlement ya 30 chakuti bi- almost 40 million us dollars 40 million us dollars consent uh, to pay uh, you know this institution which basically boma linapeza third party or munthu wina or, the- or institution ina yoti igule fetereza uh, kuipasa ndalama kuti inuyo pangani za fetereza ka institution kamene kaja kanapezanso munthu wina kuti agule no fetereza uja kupeza kuti kumene kuja ah, ana sanamvane bwinobwino sizinayende bwino Ah, mukuziwa amene anapezeka kuti walandira ah, su- suti kupeza kuti bomaso ndimene lili momo boma lija ndikuzapanga settlement so it's a basically

kuzazindikira kuti ah, amwene tom uja amapanga deal pamene pajawo eh, mbusa amene uja amapanga deal ndipo ndiye kuti ah, ah, president iso anali momo fa ndalama zija zimati zikabedwatu kumakhala mashares eh, uyu adya apo uyu adya apo eh, kuona attorney general nthawi imene a thabo kusayinira pamenepapo 40 almost 40 million us dollar so penapake tikamadandaula za forex chani ii, ndalama zija zimapita mwambiri Ah, ndalama zija anthu akusowa kwambiri mukayang'ana za aip eh? uh, ma farm inputs aja muyang'ane kunena kuti kodi amapita kuti uh, mabajeti a the last five years even this year mukaiona kuti how much money was given and how much money went into the farmers you know muona kunena kuti mwina pa ndalamazo zimene zimapita kwa alimi enieniwo ndi mwina 20 percent chifukwa koseku kumakhala kuba kuba kuba kuba zikafikanso mwa mafumuso abeso abe abe so zimene zimapita kwa anthu enieni amene amapanga kuti they really were supposed to get this uh, kind of support amakhala mwina ka 10 20 percent why do we still continue they, they will come to you kuti ah tikuopa andale amakupusisani ndi mumalola kumapusisidwa amalawi ah tikuopa kuti tikapanda kutani kupanga za fertilizer tiluza zisankho hey, this is a political issue palibepo sangaluze zisankho chifukwa kuti sanapereke fertilizer amene sakuperekaso fertilizer There's a solution, there are better solutions, but they don't do that because the money goes to them, their political party, their family life, it sponsors uh, their extravagant life. Most of the lifestyles that people live in Malawi, they can't afford them state-wise. Kuti aendeseza muno bwino. So nimafuna kuonesa news izi uh, yoyambayo muona title akunena kuti a nation of crisis. Uh, paya anthu amene bafuna fuel fuel yosakoneka kuti palibe wata. anthu angodikira pansipo pakuoneka office yonse attorney general in the spotlight over recent payouts so this is our life kumbali kwina kumuona uh, awa kapito amenenso nawo institution anayiyendesa for three years munthu mmodzimodzi komano anyway nkhani yawo ya makamba nkhani yofunikira manati rise to the occasion government nkhani ya uh, ma consumers kuti you know um, zinthu zingokwera mtengo awonso nawo ah, achaponda titayiyamba nkhani because in 2024 titayiyambisa nkhani ya corruption in the judiciary uh, in, the, in the justice system ankakambanso za ma payouts pa nkhani iyi ija naonesa ija ya uh, uh, ya 40 ya almost 38 million uh, us dollars inazapeza kuti yafika mpaka parliament ndi the then leader of opposition uh, uh, Chaponda, Mr. Chaponda. Now, bring, quickly, I want to bring you to the issue of oppressed oppressors. Kuti, katangale uja mukamalimbana naye pamapezeka anthu ena ake amene amadya nawo tiziduswa so sitimakhala kuti akudya mipamba yeniyeni eh, koma amakhala kuti angotola nawo zo- zokugwa pansi pa tebulo anthu eniyeni amene a- amapanga corruption aja akamagawana zina zimapeza zikugwa amene amatola aja ndi amene amalimbana kwambiri ndi anthu olimbana ndi corruption amene amakhala patsogolo kumenya nkhondo kulimbana ndi wina aliyense amene akufuna kuthana ndi katangale chifukwa chani chifukwa chonena zokuti andi uh, the house nigger mentality uh, so ta, ta, harriet uh, uh, has put it so well kunena kuti i saved 1000 slaves

you know uh, whatever he did to mankind you know uh, kamuzu banda imweyi kwathu konkuno kamuzu timamutchulabe mpaka na pano timamunena kamuzu koma kamuzu anamwalira kalekale aprofesa bingu a mutharika anthu ena amamunena ndithu eh, kunena aka- anaba ndalama eh, anapanga chanchani koma anamwalira ah, bingu so why should we treat chilimas differently ngati tili ndi umboni um, mmene um, tili nawo tili ndi ufulu woyankhula ngati tingayankhule zabwino za munthu tilinso ndi ufulu woyankhula zoyipa zake atamwalira unless tinene kuti iyayi osazayankhulanso kaya zabwino tisayankhule zabwino zake zoyipanso zake tisayankhule hero worshiping is a very deadly issue uh, there's an issue of hegemonic cliques kuti kuli mafamilies kumalayi kuja amene they always benefit from corruption and they always benefit no matter which regime and panopa mafamily achenjera kuti mafamily so amaganiza kuti mu family munomo mukhale ena a dpp ena a mcp so that in case mcp yazawina eh, tizakhale kuti tisazakhale pazuwa so awa azidyabe mboma ma opportunities azibwera that's what has happened that's what continues to happen pali mafamily ena ake amapezekabe boma of that time you know akhala kuti mwina ndoche mumaona the jihanas eh, apeze kuti nthawi ya mcp wina wa family ya jihana azigwira ntchito ndi chani ndi mcp ye wina ali ku opposition ndi dpp kena wachakachika pamene kuja chakachika kenako mcp ikamazagwa wina azakhala kuti ayi, ayi, hey, ndi the second vice president wina akuti so uh, mafamily angapo the bandas you know they, they, they are families in malawi uh, who uh, will never feel the heat imene inu ndine tingayipange feel that's why fighting corruption uh, has never been

tikuti tili pa democracy koma democracy yake imakhala ya chinaa sitinapange experience democracy yeniyeni because there are no uh, accountability uh, uh, uh, anthu samakhala accountable for their actions rule of law ija imangomenyedwa mateche mapama malamulo amangotengedwa kuti amagwiritsidwa ntchito nthawi imene afuna

um, corruption imakhala high where there is a dictator komano corruption imakhala iyeyo koma amatenga kuti munthu amatha kukhala kamuzu you know kamuzu at a certain point was uh, anali wolemera kuposa dziko that's why pali kesi ija ya uh, press trust corporation and all that where mwaungulu made a very interesting judgment uh, which remains um, uh, an important judgment in the law of trust and i think other other uh, um, subjects of law

what government funds. I was asking myself, how much has government spent in the last 20 years sending people to China, to, not to China, but to India for treatment? Uh, ndalama zimene zizi kodi sitinakatha kuzisunga kapena kuti kuzi- kubwereka kwina wake ndikumanga eh, eh, eh, chipatala choposanso chimene chili ku india sizingatheke zimenezi ndikutenganso ma expert aku india aja ndikubwera kumazagwira ntchito kugula ma zo- zipangizo zonse zokha

the arrangement you find kuti there will be ghost patients um, koma izizi zimapezeka kuti uh, anthu ambiri amamwalira imfa zonena kuti sizimayenera kukhala zotero you know muganize munthu wadwalika kuti ayende akafike ku- ku india chiulendo chautali you know uh, is- munthu amapezeka wamalizika olo akamakafika amakhala wachakachikiratu mankhwala aja ampase amakhalanso amphamvu eh, amchakachikiranso mankhwala aja akapulumuka ndi amene mulungu wamkonda kwambiri ayamba kupeza bwino akangomaliza kupeza bwino akuganiza kuti iii ndizibwerera kumudzi asanakhazikike bwinobwino wainyamukanso uh, ndegenso yautali ulendo so akamazafikanso apangenso nesi the, the impact of the travel so a continuation of you know mavuto osatha hmm? adala chifukwa kuti we cannot as a country uh, after all these years of uh, independence of multiparty democracy kumanena kuti talephera kumanga chipatala

kaya ndi uh, group village headman kaya ndi vi- uh, um, uh, mafumu at any level uh, uh, traditional leaders where is your, your pride kodi mukamati you are a traditional leader what does it mean being a traditional leader means serving your people period so how is it kuti mukulola katangale kumapita pa level iniyo zomwe mukufuna ndi nyumba yanu ndi magalimoto basi akupaseni galimoto ndi honoraria eh, ndalama yomwe mmalandira pa mwezi basi mukatero mukumva ndu that's not being a king that's not being a chief being a chief is to take care of the least in your community muzionesesa kuti azigogo atetezedwa asamenyedwe asaphedwe nzigogo munthu munthu wokalamba you know because that's a, uh, the belief kuti a- a- a- agogo aja ndi amene akupanga ufiti it's a corruption of the of the culture it's a, it's, it's, it's a wrong mentality it's ndi ndi uh, ndi zikhulupiriro zaboza and zimapanga spread kwambiri chifukwa cha failure of leadership you know you can't stand that if you want to, to protect the weakest so sitikufuna kunena kuti chaka cha mawa mafumu muzati kwathu kuli njala what were you doing iweyo ngati mfumu yeah? if you are inkosi if you are a paramount chief if you are

chimatani we need to become citizens that are responsible osamangokhala anthu otuluka mamina basi kumangoona kuti basi mawa lero kwacha eh, mawa kuda osakhala ndi ambition osakhala ndi idea kuti ifeyo tiziganiza kuti 5 years imene dpp ikulamulira ngati community what do we want it doesn't matter kaya ndinu aku lilongwe kaya ndinu aku uh, ku mzuzu kaya ndinu aku ku- ku nsanje community iliyonse ikhale pansi kuti nthawi imene uh, apm inu a community muzikhala ndi idea nkumpasa president uja kumtumizira kuti kuzera kaya mwa mp ka ma uh, even ma uh, ma leadership a, a chipani kuti ife community yathu tikuyembekeza kuti a- apm atipangira izi uh, boma as a president as a state president whether ndinu a mcp even i want to see even where we transform as a country to be holding our president accountable kuti even anthu a mcp they should be writing to say ifeyo community yathu a president athu ndi a apm obviously is apm can you do this to us you know what we do in malawi we want uh, uh, the current president not to work zisayende kuti ifeyo tizabwerepo koma ngati sizayenda olo muzabwerepo muzachokapo chifukwa zizakhala kuti zinthu zaonongekabe so ndale izizi zomwe zikuchitika kapena understanding of politics as not running the affairs of the people koma kugwetsana kutcherana misampha has to stop because that's also a corruption of the mind uh, knowledge yathu ili corrupted anyway napanga divert but it's an important conversation on the fact kuti mafumu uh, ma, uh, religious leaders uh, our ma mp political leadership and then uh, different institutions uh, to be held accountable so at all levels yeah? grassroot level kumakwera kumayenda kumayenda informal levels kumakwera mpakana ku formal levels mpakana kumtunda mpakana kwa president dziko lija amayendesa ndi eniake the people akamanena kuti uh, democracy uh, uh, uh, government of the people by the people for the people zimatengera kuti inuyo nzika muli ndi machawi are you awake are you alive because you can't have government of the people for the people by the people ngati mungogona tulo mangotuluka mamina kumaona ngati ena ake akuthamangisirani zinthu we can only end corruption with the people's will not political will we need people's will tonse tikuyenera tikhale ndi manena za ku health sector issue ya um, awawawa akabaza why do we still have akabaza unregistered ones everywhere akupangisa ngozi aphulike aphwanye mitu uh, we pay bills as well as boma you know the government will still pay bills uh, for that so uh, i am aware that i've got about uh, 10 minutes to conclude so i'll be quick

msewu wa kumpoto umene umanenedwa nthawi zonse kumangonedwa where ine i don't understand this how is it kuti with the, all the because ine i have studied malawi the people with real power in malawi uh, if we look at tribes yeah now face this the people with real of, uh, power in malawi if we look at tribal tribal tribalism and all that if we look at tribes uh, has always been people from the northern region It might not be specifically Tumbuka because northern region is not Tumbukas. Northern region is there are Angonis, there are uh, uh, uh, uh, Ankhata, Atonga, ndani ndani pali anthu ambirimbiri uh, ku northern region kuja koma not amatengedwa ngati onse ndi atumbuka because the common language is tumbuka now my point is kuti when it comes to real power in malawi amene ali ndi real power in malawi ndi anthu aku northern region

I've come up with uh, uh, inf- the formal uh, power, which is a president, koma umakhala ma informal power, ma advisors aja. Tianyamata tothamanga ta ku state house tija. Ndimene timathamangisa ni zinthu. Power imakhala ndi anthu amene aja amanena kuti akuti akuti atituma. And people amanjenjemera, those are the people that move things. For years, people from the northern region have been the ones with real power in Malawi.

who are in majority from the north for years ma accountants the majority of accountants are from the north ndalama tu zeni zeni amene akhala nazo in a profession that has had money you know si maloya ayi komanso even in legal profession ayi nayiwala judiciary judiciary has been dominated for years by law, law, people from the north even uh, the legal profession at large ma law firm majority have ndipo mpando pamene anthu aku northern aku southern aku central akhala kutakataka

sizimaonekanso this, why, this is why apm would get a lot of votes in, in ilongwe this is why skc would get a lot of votes in the northern region this is why uh, uh, chakwera would get so many votes in sanje in 2020 so za regionalism za tribalism amalimbikisa ndi andalewa chifukwa chondi- chotifuna kutibalalisa tisagwirizane they want to, uh, to stiff the people's will the people's will ndi imene ingathane ndi katangale the people's will ndi imene ingakonze dziko lathu si andale wayo makamba za akabaza amene amaphulitsa mitu anthu komanso mitu yawo uh, amene akubweretsa bill yambiri mu health sector why are we not stopping these things tikuti mavoti mavoti ake ati these people are dying which votes are you going to have you know we should care and do the right thing rule of law

ndimakamba za imfa ya zo- zoti tikanatha kuzipewa za akina ngati profesa bingu wa mutharika amene anafera ah, chifukwa chosowa mankhwala specific mankhwala ah, amene ajawo ah, pali ripoti imene inatuluka after commission of inquiry if you find out what has changed you see kuti nothing changed amene anamwalirira sadik mia i believe kuti with a, a good uh, health sector uh, sadik mia sakanatisiya ngati mmene zinayendera muja koma chifukwa cha situation when you look at mmene zinayendera za skc ndi the many others after the accident eh, or whatever happened wha- after the incident sindinanene kuti accident koma the incident i'm very careful with my words and we should all be uh, after the incident ya ndege ija uh, munthu kukhala two hours i mean two days almost two days anthu kukhala two days mbalimbali mwa msewu eh? zimene zija sizimamveka ndithu Ah, nthawi ya covid kunabedwa ndalama mabiliyoni a Chakwera anali nawo kuti "Eh, ah, abweza koma akuti sindikufuna kutaya nthawi apa chifukwa kuti nthawi yanga yandithera patha kukhala mafunso anthu atha kundifunsa komano ndimafuna kunena kunena kuti independence of the judiciary does not necessarily mean the absence of accountability in fact you can't have independence of the judiciary without accountability so what we have been having in the judiciary there's been zero accountability eh, a chief justice anzikamanda alezine akanika kupanga hold accountable uh, the, judici- the judges accountable the judicial officers accountable he has been part of the corruption and there's evidence to this uh, you know his silence is i- is proven and his we find kuti munthu anakakawatira kwa ken manda and sakupanga declare uh, interest kuti a ken manda ndi abale anga so ken manda akapanga zake zopoyira ku lilongwe akuntumiza ku blantyre akunkwezaso that's corruption eh, eh, that's clear corruption so we, if we have the whole chief justice embroidered you know uh, caught up in the corruption then where do we go we have the deputy chief justice resmi i mean you know the resmi zikamanda but the deputy uh, alafu mu portugal pa uh, amene

of the law and they see it. Ee, anthu amamenya mamuva. Hey, amweni. It's too good and sometimes it's too late for them to to, to change because amakhala kuti apakidwa kale apaka basi moyo wawo wasanduka kuti wasanduka umenewo. I want to, to bring you to the issue ya Sattar. Makesi a Sattar zinali clear, you know, uh, umbava umene Sattar waba waononga kuyuza military. So if I went as a country our security is compromised nde ndikuuzeni eh? it's not even a secret uh, security yathu ili compromised because of corruption you can't have a military yopanda ndege yo- yooneka but ndalama za ndege zimaperekedwa kumene kujako koma ndege anthu amangosowesa amangodya ndalama majeno ambirimbiri they are implicated in the corruption so if you start I- talking about corruption in the judiciary kuyambira kumene kujako muziozona kuti security ya dziko lino chani ili compromise awa hey, this is national interest national security interest Sili- a Sattar nayi kumene kuja akudyesa anthu majeno amene wawo anthu akamaoneka ngati anthu anyamata aulemu wawo ngati oziwa nkhondo ayi ndithu akuti akumenya nkhondo so if you have the general military

being involved in the corruption. The moment you do that, basi mwabesa dziko. So dziko lijaita umaone ngati lili m'manja mwathu, koma lili m'manja mwa china Sata. You know, that country has continued for years being in the hands of Indians, in the hands of a few uh, black families. Uh, the hegemonic Greeks has different too because it has corrupted the people that are supposed to protect the people. And makaona, eh, ame, ame, ame. Ah, Pray Bazinga, because any military person who is involved in corruption, that person has no business to be in the military. Being in the military, discipline and the, you know thing is very critical. But you have Majeno implicated in the corruption. Ali ndi kaklabu kawo even akapanga retire amakamenya golf ku Lilongwe ali mukagulu kawo anthu onena kuti ali ndi zimilandu zambirimbiri kagulu ife timachita zoti inumu ndi milandu inumu ndi milandu

timanamizira Mulungu kwambiri Mulungu gave us everything wapanga kwa mbali yake ndi nthawi yathu uh, the ombudsman so the arrest ya Martha Chizuma is a clear blatant impunity munthu amene afuna kuthana ndi ka- katangale ndi kukamanga ameneyo kusonyeza kuti chani you're opening the, the country for corruption it was clear clear the person that was standing for justice she stood out and say ndimanga wakuti ndipanga aupesu mpakana tititi

ndalama zimenezo akugawana ndi amene akuyenera kutipulumusa Amalawi andale and mukuwaziwa anthu ake nkhalamba anyway